ndinagawa kuti anali ma t-shirt angati I don't know anali angati koma ndinagawa mutauni ndinakagawanso ku chanco yeah yeah ndi mwinanso ma viewers ena kuti akhala kuiona video imeneyi Ehe, amene- back. eh, we back once yeah, again yeah. all right so lelolo tikukamba nkhani ya branding kwa ma upcoming artists amene mulipo amene mu- branding amene mumatsata podcast branding kodi imayamba kuti chani so lero tikhala tikuchita nkhani ya branding akamati branding timvetsetse kumbali yathu kuti kodi njira imeneyi bwa imakhala motani yeah so takamba zoti muli ndine alfred inka komanso kuno ndi ronald mizati kapena kuti Yeah, the Fred's. Fred's. Yeah, the Fred's. Yeah, man. writer so tikamakamba za branding abwana yade wani uh,

because at the end of the day kapena kuti poyambirira penipeni munthu m- tiyambe tiyambe ndi ma artist eh? tiyambe ndi musical artist the day you have decided kuti ufuna uyambe kuyimba ndi mmene brand yako imakhala kuti ikuyambira how faye kuti one umakhala kuti ukulingalira zokuti okay ine ndiziimba koma ndiziimba chamba chanji chamba chanji that is part of the branding to identifying your area of scope kuti ineyo

ife tikamati branding is ngati recognition kuti anthu azikuzindikira ndi Yeah. mwina for example akangoona kalogo ngati mene ili logo ya unicef tikangoona logo ya unicef ija timachita kudziwa zoti ayi ndi unicef. Branding yao. asanakambe kali Ayi, konse. ndiye- Ayi. umadziwira umadziwira mmene alili ngati Awa. eya ndiwo timangodziwira timakala take tawo ndi tomwetomweto samasintha Mwaiona. thats branding So- tiyene ma colour awo ndi special samasintha ndinganene kuti sungaganize za airtel ndikumalingalira zokuti ndi kampani yokumba mijigo ayi ya ma borehole umadziwa zokuti awa ndi manetwork provider Mhm. anthu kuti amathamangiza makina a intaneti zimenezizi eya iwe ukangomva zokuti ah, ah, sungapite ku break talk for example ndikumafunsa kuti simenti ali bwanji futi brand yawo yunda ndizachani ndizosiyana zimenezozo so nkhani ndi kuti choyambirira chenicheni uzi- ufuna kuti anthu azikudziwa ndi chani okay ndiye apapo ine ndinadzafunsanso funso lina lake lomwe ndimafunsa ija kuti no pamakhala procedure yanji kuti ndifuna kuyambitsa brand so pano palinso funso lina limene of course tangokamba ti maexample tingati mkatikati dame ti maexample tingapo Oh, of course zinga- tizi- tizikambe tikamba Yeah. pano mwina anthu mwina previous ife tangokamba za tnm

it goes beyond that mmene wakambira muja okay ndikambe monga Eli Njuchi ndi brand dzina lokhalo tikangoti eli njuchi Ellen- ndi brand imene yoyo ndi brand eya imeneyo ndi brand tikambe za china chachinanso ndani

Okay, that's, that's, that's the process the blending process kuti anthu ndifuna kuti azindidziwa ndi hip hop eh? koma hip hop yake ndi yotani ine ndi landlord wachichewa izimveka motani nkuti amwene ndi wa Chichewa Ndizi- ndiziyabwe zichewazi mayimbidwe anga ndizimba chonchi ndizimba motere voice yanga ndizitere ndizimba chamba chakuti chakuti so ngini process yake imayenda mmene momo ndikuti you've identified kuti ah ine ndifuna ndizipanga izi ndifuna ndizipanga business iyi

magayiz basi mangopanga ma- ku- kumangoyimba kumangojambula kumangotani but we extend our reach kuti even anthu amene amapanga ntchito za manja yeah Ndi- ive- ndi maskills amene achoti ndiofunikira mmoyo so titenge chitsanzo cha munthu kuti a- akupanga carpentry and joinery uh, workshop Carpentry and joinery, eh? Yeah. why do you need a brand

munthu wadzuka lero ndi lero kuti amwene ndifuna ndiyambise brand ngati malizo za makhalanje business wise kamene mumakhala magayiz afuna dola kamene mumakhala part yoti amazabwerera mbuyo kuti kuti ndalisa ana kuzimenya brand aliyesa dokupanga alisa kumenya brand asatokupanga

to make sure kuti you, you, you have visual representation of your, of your brand uli ndi dzina labobo anthu ehe, Anthu kuti wa- atakudziwa kuti ah, ineyo ndifuna ndiziyimba ine nyimbo zanga zizikhala zodandaula ineyo ah, ndizingokhala nyimbo za maheart break eti Tapeza- tapeza dzina labobo say the names ya bo you know pali magayiz achina achina Praise Umali sikuti amaluza china chilichonse

kwa ineyo chomwe ndimachiona cha nzeru eh? consistency sungayambe kuti lero kuyimba mwachitsanzo uyimbe lero kuyimba dancehall mawa kusintha mawa nkubwera kuti ayi basi ndasiya ndayamba kuimba hip hop tsiku lina ubwere ayi ndayamba kuimba reggae tsiku lina ndayamba kuimba afro eh? ukuyeneka kukhala ndi consistent field wise so in, in so doing it makes it kuti brand ichi ikupitirira komanso ngini ichi timakamba kuti you have to keep record yabwino bwino kuti ndi mfana wakhalidwetu right kapena ngati ili- ili kuti ndi business entity kapena mmene ili ili lingati um, brand iyi kuti a podcast ngati imeneyo ya luswe ingodina paliponse Unaona? Green means we are this podcast. You have to make sure kuti ngini kuti Ikupitirire. ikupitirira. Or- okay so pano mwina magayiz apapa amene akutimvetserawa akuziwa kale pali malisenazi ena amene akuoneranso nawo Eh, magayiz ena amene akupanga komenti pasipo enanso mwina afuna ayambisenso brand yawo kaya ndi lero lomwe so magayiz omwe mukumvera mu

nthawi tisanazakambirana ndizafunse kuti what are the purposes of a brand yeah ndizimenezo zikamba zambirimbiri zikamba zambirimbiri Mm, zikamba zambirimbiri but then um, nkhani ino ndi ya strategy a branding strategy Yeah. a branding strategy one you have to make sure kuti muli ndi masomphenya anu

sakampeza akujambula tinthu tina take Mm-mm, kuti for- mukujambula ukwati kapena ma cov- corporate events eh? basi akakhala kuti ayi atona ndi chani iye ama- iye amatchuka ndi zimenezozo ndolenda Magari. kanayichongetsa pa zimenezozo anayiwerenga ndikuti amakhala kuti akuweka ndi ma communication team amakampani ndi mabungwe osiyanasiyana kupanga offer ma service ndiye wina munthu umayimba koma lero ukuyimba ku chalichi mawa uli ukuyimba ku mowa. ku bar

competition kale pakati competition yomwe. competition mu street ife ma guys nonse apo muli pandandanda mulipo anthu angapo amapanga stuff ngati imeneyo ungolingalira ah, kodi chisanzo chachani kasinga sichifunikanso chisanzo yayi komano brand iliyonse imakhala kuti ndi competition ikukumana ndi competition whether you like it or not but life is about competition Maka competition ayi moyo si mpikisano wapita kusiyana sa- sapikisana we are scrambling for the same resources

osati yovulirana malaya yolowera mkati mkati no so nkhani yovulira imakhala imeneyo two ndi ku- kusinthasintha zochitika the inconsistent element pena zimakhala kuti zochita ku- kuzikonza sometimes zimakhala kuti zongochitika chifukwa cha zinthu mmene zikuyendera

uzipangila uzisintha pa ngati uli brand ndi lonjezo kuti anthu amakhala kuti no inu mufuna mukhale ndi image kwa anthu ena ake so pano brand ija mukulonjeza anthu aja chinthu china chake zimatha ija ndizimene zozo ukuwalonjeza kuno kumene koko ukuwalonjeza mukuwauza kuti pachiyambi chiyambi Eh, pachiyambi paja mmene tima ngati ifewe ife tiri ndi ndi target the a vision tiri ndi goal right kupanga kuti tikweze achinyamata anzathu kuti kaya ma misiri ya luso

ma skills a- oti otipangisa kuti tipeze chuma okay kuti achinyamata tikhale kuti atenge ndi platform eh Exactly. kunoko ndiye iyi ndi platform kuti munthu abwere kuzashera azapereka zanu ma ideas anu timva anthu a- ti- so that is what we told people and that we keep on what we keep on telling people telling people so Tikamakamba za inconsistency ndekuti lero takamba izizi but mawa tipezeka zokuti tabwera ndi zinanso zinthu zina zoti totally different zoti is not aligning ndi goal yathu ndiye anthu azidabwa kuti how do you sell that promise you have to keep to the promise eh? you have to, to keep uh, that promise to the people kuti ifeyo tinabwera kuzakhazikitsa ichi ndipo Sitizasintha. kusintha kumakhalapo Kusintha For kuma- example, names malogo chanichani ayi ndi zimene amapanga rebrand as time goes Same vision. Ime- ime- imenenso funso imene ndimafuna ndifunseso zoti kuti Okay. brand zimathekaso kuipangaso rebrand rebranding chizungu chabwinobwino ya ndingonena mwa pompo uh, for example armstrong kalua armstrong kalua timamudziwa okay timamudziwa kuti armstrong kalua poyamba Poyamba, pachiyambi. pano tikudziwa onesimus onesimus that is the rebranding we're talking about young k hyphen hyphen poyamba anali young k wabwera ndi wa hyphen

rebranding eh, umakhala kuti wakumana ndi zinthu zina zake one is either you've identified kuti mwina dzina lako ndi vision yako is not aligning yeah? two it can be kuti mwina ma colours ako amene unkasankha ma colours koyambirira uh, the logo

uh, two umakhalanso kuti also marketing eh? uh, there is that possibility to you gain also new audience anthu oti dzina loyamba sizimawaza mwina ma colours oyamba sizimawaza ndiye wabweretsa iwo nozina thematic areas simawaza mwachitsanzo umayimba nyimbo zokuti nzaufiti zokhazokha anthu zimaopsa

kenaka anadzapeza kuti a teddy makadi wasintha waizwa so the, the, the coming in of makadi something like that makhala zoti pena zimachitika mwangozi kuti mwina ndi- pali nyimbo ina yake mwachitsanzo olo pali ndakatulo ina yake kapena pali ngini ina yake imene anthu ikweta ikuwasangalatsa ikuwawaza so people keep uziro on- wasintha Literally. usakufuna

ngati khalidwe silipo ndiye management ngati upcoming artist eh? kuti aweke nawe uyimbe theme song munthu wokuti nyimbo zako umakhala kutukwana sizingathe munthu kuti umangomenyanitsa mabebi mu street kapena munthu kuti umango umangopeza kuti kuti umango ah amene sizingathe eh, zinazo zinditchula so eh mano nkhani yako tsopano ndi behavior kakukhala zoti ma strategy onse munasanja bobo chiti chonse chili bobo koma ngati behavior sili bobo ah zimavuta amati khalidwe ndi chomwe izo